ala k'an yiriwa ala k'an yiriwa ala k'an yiriwa an b'a ɲini masaba ala fɛ bana minnu b'an na farikololabana ala ka basi hakililabana ala ka basi dusukunnabana ala ka basi an b'a ɲini masaba ala fɛ minnu ye furu kɛ ala ka barika don u ka furu la minnu yɛrɛ ma furu kɛ fɔlɔ ala k'u ta nɔgɔya minnu ye furu kɛ ni den ma na alahu taala ka den barikalen d'u ma muso minnu ka furu bɛ fɛ ka sa ni denko ye an b'a ɲini ala fɛ ala k'e ka furu sove cɛ minnu yɛrɛ fɛnɛ bɛ k'a fɔ u ye jigilatigɛ sɔrɔ ko den tɛ an b'a ɲini masaba ala fɛ ala ka den ɲuman di ka den barikalen di ka den kɔrɔtalen di an b'a ɲini alahu taala fɛ minnu sera tunkan na walima minnu bɛ sira la ka taa tunkan na tunkan sigi ala k'a nɔgɔya tunkan bonya ala k'a di tunkan dawula tunkan kɔrɔtali ala k'a nɔgɔya an n'aw bɛɛ lajɛlen ma ala k'an n'aw kisi minnu bɛ tunga na k'aw taara halala ɲini na an b'a ɲini ala fɛ mantɔɔrɔ fɛn fɛn bɛ ala k'aw kisi ala k'aw kisi mantɔɔrɔ bɛɛ lajɛlen ma diɲɛ mantɔɔrɔ ala k'aw kisi kiyama mantɔɔrɔ ala k'aw kisi minnu bɛnna patɔrɔn ma ko patɔrɔn minnu tɛ silamɛ ye ala k'i kisi ka bɔ a ka taabolo ma an b'a ɲini masaba alahu taala fɛ alahu taala ka baarako nɔgɔya minnu tɛ baara la minnu bɛ baara la ala k'aw ka baara kɛ halala ye Ɔ minnu yɛrɛ bɛ baara la i bɔr'a kalama k'i bɛ ka baara min kɛ nin tɛ baara ɲuman ye ala ka baara wɛrɛ sɔrɔli nɔgɔya i ma ala ka dɔ wɛrɛ sɔrɔli nɔgɔya i ma baara fɛn fɛn bɛ yen n'a bɛ kɛ sababu ye ka don i ka seli la ka don i ka sun na ka don i ka alako la ala k'an n'i kisi ka bɔ o baara ninnu ma baara o baara bɛ yen n'a bɛ caman fara i ka limaniya kan ala k'an n'i jidi o bɛɛ la an b'a ɲini ala fɛ sankɔrɔta ala k'o d'an ma sankɔrɔta ala k'o d'an ma yɛlɛli ala k'o k'an ye fɛn min ye jiginni ye ala k'an kisi ka bɔ o ma An b'a ɲini masaba Alahu taala fɛ Alahu taala k'an bɛɛ lajɛlen laban ɲa silamɛya Ala k'a kanu don dusukunw na Ala k'a kanu don dusukunw na ka baara kɛliw nɔgɔya ka hɛrɛw caman caman k'o di an bɛɛ ma an b'a ɲini masaba Ala fɛ an ka maakɔrɔ minnu fatura n'o ye an balimaw ye an faw an baw an mɔkɛw an mɔmuso minnu taara ka sɔrɔ silamɛw don u taara ka sɔrɔ Ala jɛnnen don u ma kaburu kɔnɔ dali Ala k'o nɔgɔya ɲininkaliw Ala k'o jaabi di k'a ɲini alahu taala fɛ minnu yɛrɛ fana b'u kɔ fɔlɔ sarakati caman bɔli ala k'o nɔgɔya an ka saraka caman bɔ u ye ka tila ka duwawu caman kɛ u ye alahu taala k'o nɔgɔya an ma alahu taala k'an yɛrɛ mɛn ala k'an mɛn ala k'an mɛn o kɔfɛ k'i mɛn alabato la k'i mɛn ka sɔrɔ i yɔrɔ ka jan ka bɔ sitanɛ ka baara la alahu taala k'o kɛ arijinɛ de ka d'an bɛɛ ye alahu taala ka hinɛ an na k'an don arijinɛ kɔnɔ an bɛɛ lajɛlen bɛ siran min ɲɛ o ye tasuma ye ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi ka bɔ tasuma tɔɔrɔ ma tasuma balawu tasuma kɔlɔlɔ ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi ka bɔ a ma an b'o ɲini masaba alahu taala fɛ ka hɛrɛ k'an ye n'an bɛ yɔrɔ o yɔrɔ an ka jamana ninnu alahu taala ka hakili sigi d'u ma kɛrɛnkɛrɛnya la faso maliba an b'a ɲini masaba ala fɛ alahu taala ka hakili sigi di an ma mali kɔnɔ mali ka kalan a ka kalan a ka kalan alahu taala de bɛ sumaya kɛ alahu taala k'an ka jamana sumaya jamanadenw k'u kanu don ɲɔgɔn na ka jamanadenw k'u kanu don ɲɔgɔn na surtout a politiki mɔgɔw ala ka hakili ɲuman d'u ma minnu b'a fɛ ka jamana senkɔrɔma cɛ ɔ i yɛrɛ bolo i tɛ janfa la ka sɔrɔ i ka baara bɛna laban janfa la ala ka hakili ɲuman d'i ma ɔ min yɛrɛ fana bɛ janfa la ala k'a yir'i la k'a fɔ ko janfantiw olu yɛrɛ laban ye mun ye ala k'o yir'i la dɛ k'o yir'i la ni lesɔn ye fo ka saya s'i ma janfa kasa bɛ yɔrɔ o yɔrɔ i nun kana don a la kuma tɛ ka janfa kɛ minnu bɛ bɔ ka bin na walasa jamana ka jɔ walasa jamana ka kɔrɔta ala k'an n'u dɛmɛ ala k'an n'u sabati ala k'an n'u sutura an b'a ɲini masaba ala fɛ ala ka hinɛ don ɲɛmaw la ala ka hinɛ don ɲɛmaw la ɲɛmaw ka jamana jɔ duso ala k'a d'an n'u ma ka barika d'an n'u ma ka barika don an n'u la an b'o ɲini masaba alahu taala fɛ ala ka hɛrɛ k'an ye n'an bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ an b'o ɲini masaba alahu taala fɛ ala ka mali suma ala ka burukina suma ala ka nizɛri suma silamɛ jamana fɛn o fɛn bɛ yen n'a ka kalan bɛ ala k'a bɛɛ lajɛlen suma labancogo ɲuman ala k'o d'an ma ala k'an kisi ka bɔ labancogo jugu ma ala k'an kisi ka bɔ labancogo jugu ma k'an kisi ka bɔ janfantigiw ka lahala ma k'an kisi ka bɔ majuguw ka lahala ma

wala ekipuma mana dɔw yɛrɛ bɛ u senni yɛrɛ fana bɛ porogramu na minnu ta senna ni minnu ta ma sen ala k'a k'aw bɛɛ ye arijinɛ sara ye minnu yɛrɛ fana bɛ ka misiri jɔ an'a ŋaniya bɛ minnu na ala k'aw bɛɛ lajɛlen sara ka baara ninnu sara kɛ arijinɛ ye ka baara ninnu k'an kisi ka bɔ sanji kɔrɔla wɔsi ma a y'a ta yɔrɔ min ala ka caman bil'a nɔ la ala k'an n'aw kisi ala k'an n'aw tanga ala ka barika don an na ka barika don an n'aw ka sɔrɔ la ɔ nin diɲɛ bɛ cogo min na bi mɔgɔ ka jɛ nafolo kɔ bɛɛ dun b'a dɔn nafolo nunkɔnɔsi de ka jɛ nafolo kɔ k'o tigɛ k'o kɛ kɔlɔn ye yɔrɔ la e yɛrɛ tɛ yɔrɔlamaa minnu dɔn ka danaya da dɔ kan dɔrɔn a ye kɔlɔn sen yan mɛ e yɛrɛ t'a tigilamaw dɔn an bɛ dugawu k'aw ye an bɛ foli k'aw ye k'a ɲini masaba ala fɛ ala k'an n'aw sara ala ka hakili ɲuman di an n'aw ma aw ka nafolo ala ka barika don a la ala ka barika don a la ala ka sɔrɔw jidi ala ka kɔrɔtaw jidi ka hɛrɛw caman kɛ an n'aw ye ka sabatiw caman di an n'aw ma wa misiri jɔbaw wa kɔlɔn senbaw ani baara ɲuman wɛrɛ kɛbaw an b'aw bɛɛ fo k'aw bɛɛ lajɛlen wale ɲuman dɔn o hukumu kɔnɔ an bɛ k'an balima dɔ ɲini an balima dɔ ka kɔlɔnsen wari sera an ma ka bɔ ameriki mɛ kɔlɔn nin kan ka kɛ ɛlɛktiriki de a ye wari min bila ka na o ye ɛlɛktiriki ye kɔlɔn nin kɔni senna banna ɔ mɛ defɔ kɛra mun ye sa tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la kɔlɔn ni wari nin bɔra yɔrɔ min na a tigi nin ka lahala tununa an na a ka baara kɔni kɛra mɛ a tigi ka lahala tununa an na ɔ min yɛrɛ fana kɛra sababu ye ka wari nin d'an ma tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la hakili y'an sɔrɔ an ma se k'ale tigi yɛrɛ ka nimoro ta ɔ mɛ wari nin kɔni bɔra ameriki de wala wari nin bɔra ameriki de ko ka kɔlɔn sen kɔlɔn ye elektiriki ye a ka kɔlɔn senna ka ban ɔ mɛ yanni kɔlɔn ka dayɛlɛ ayiwa an balimamuso nin tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la an ma se k'a ka coordonnées si sɔrɔ ɔ n'a ye an ka kuma nin mɛn a ka hakɛ to an b'a dɔn u k'u yɛrɛ yira ko ne de y'a kɛ a man nɔgɔ ɔ mɛ an yɛrɛ fana ka baara taabolo la fɛn fɛn bɛ baara nin kɛ a ka d'an ye k'a bɛɛ identifiye i tɔgɔ tɛna fɔ i n'a fɔ mɔgɔ tɔw tɔgɔ tɛ fɔ cogo min na mɛ an yɛrɛ kɔni fɛ yan nɔ an bɛn'a dɔn karisa de ye nin baara kɛ ɔ n'an balimamuso kɔni tulo b'an na i b'i jija ɔ ka d'a kan ni video kɛra la maa fɔlɔ min kan k'a ye o kan ka k'ale yɛrɛ ye ɔ i bɛ hali vokalini c'an ma k'a fɔ ko ne de kun don o bɛ diya an yɛrɛ ye kosɛbɛ kosɛbɛ ka d'a kan baarakɛlaw tilara baara la a bɛ kunɲɔgɔn kelen bɔ mɛ video nin yɛrɛ ma jɛnsɛn fɔlɔ yan'a ka yɛlɛ e min ye a sababu ye e de fɔlɔ kan k'a ye fɔlɔ yan'a ka yɛlɛ o tigilama bɛ hakɛ to o tuma na a bɛ an nabɔ o kalama insha allah n'a y'a mɛn ɔ walima ka ciden min yɛrɛ bɛ mali la ni o yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ ko ne de ta bɛ sɔrɔ o tuma na o tigi fana k'an bɔ fili la o fana bɛ diya an ye kosɛbɛ o duwawu a n'o foli k'o lase aw bɛɛ lajɛlen ma o kɔfɛ a ma dogo aw si la k'a fɔ an bɛ turune la an tɛ mali la nin waati la an bɛ cote d'ivoire cɛkɛdunnaw ka jamana an bɛ yen de an balima ivoiriyɛnw an bɛ foli lase u ma ka duwawu k'u ye tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ la ko nin b'u sɛbɛ ma han ala ko nin bɛ ivoiriyɛnw sɛbɛ ma dɛ an bɛ foli lase u ma aw yɛrɛ hali n'aw tɛ cote d'ivoire yan aw ɲɛ bɛ kow caman na rezow sanfɛ ɔ nka aw tɛ ka min ye o de ka bon ka tɛmɛ aw bɛ ka min ye an bɛ foli lase an balimaw ma bi question réponse bɛna kɛ k'an to korogo ɔ k'an to korogo kɔni kunu an jiginna korogo aéroport la alhamdulillah a kɛra wasa ye kosɛbɛ an balimaw wulila ka daminɛ an faw la an baw la denmisɛnninw hmm, ka daminɛ aéroport la fo dugu kɔnɔ denmisɛnw bɛ kunbɛli la o tuma an bɛ foli lase u ma an bɛ dugawu k'u ye an jatigikɛ yɛrɛ fana an b'a fɔ an kun t'a dɔn ko maninka hakilimaw tɔ bɛ yen mɛ ale ye maninka min ye hakiliw hakiliw bɛ yen hakiliw bɛ yen o tuma an jatigikɛ an bɛ foli lase a ma an bɛ dugawu k'a ye ayiwa ani jija ani cɛsiri ani diinɛ kanu ani diinɛ mɔgɔ kanu an b'a fo kosɛbɛ a ka boliboli n'a ka cɛsiri n'a ka jijaw la an bɛ bɛɛ lajɛlen fo abijankaw an ka foli b'u ye u ye girinkajɔ min kɛ an'u ye boliboli min kɛ nin wagati laban na ala k'an n'u sara mm, aw yɛrɛ bɛ nin ko bɛɛ lajɛlen kalama ka d'a kan diɲɛ kɔni kɛra soden kelen bi a kɛra yɔrɔ min na dɔrɔn bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ a kalama yɔrɔ bɛɛ la o tuma an kɔni jiginna cote d'ivoire mercredi ka dugu jɛ alamisa la ɔ alamisa fan caman kɛra foli ye ɔ jumadon sa an ye kutuba fɔlɔ kɛ n'o ye mosquée wagadu ye o bɛ treichville mosquée wagadu an ye kutuba fɔlɔ kɛ yen ɔ kutuba kɔni banna sa hali foliw caman ma se ka kɛ an y'an to misiri yɛrɛ de la dɔrɔn k'an ɲɛsin aéroport la an y'an ɲɛsin aéroport la eh, ka avion ta o de la sa ka na korogo o tuma na an filɛ ka kuma sisan k'an to korogo de ɔ ni alahu taala sɔnna sa sini dimanche an na b'o la k'an ka baara tɔw daminɛ n'o ye ayiwa imma dimanche wula walima lɛndi sɔgɔma an n'an kun da buwake kan ni ala jɛnna n'a ye ɔ porogaramu tɔw sa fɔbaga wɛrɛ b'olu la minnu tɛ anw ye o tuma an ta kɔni ye ka foli ani waleɲumandɔn k'o lase an balima kelen kelen bɛɛ ma an balima fɛn fɛn bɛ yen k'a fɔ k'u sigiyɔrɔ bɛnna Côte d'Ivoire a mana kɛ jamana fɛn fɛn maa ye n'u sigiyɔrɔ bɛnnen don Côte d'Ivoire ka fara Ivoiriyɛnw yɛrɛ kan an b'u fo u ka boliboli la u ka cɛsiri la u ka dunanladon na n'u ka timinandiya la an b'u fo an balima Ivoiriyɛn minnu fana bɛ jamana kɔkan aw ka folikanw bɛ ka na aha minnu sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ jamana kɔkan an bɛ ka aw ka folikanw sɔrɔ wagati bɛɛ hali ni aw m'an yɛrɛ sɔrɔ dirɛti la folikan bɛ ka di minnu ma u bɛ k'a lase nka n'i nana jama kɔni cɛ la i b'a dɔn i ni telefɔni kɔni ka jan ɲɔgɔn na o de bɛ k'an sɔrɔ yan o tuma na an bɛ foli lase aw bɛɛ lajɛlen ma an balima dɔw fana n'o y'an karamɔgɔw ye tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la o ni yɛrɛmajigin an karamɔgɔlaka ninnu caman caman farala an kan nin baara kɔnɔna na a dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ hali kuma yɛrɛ bonya ma da u kan mais u m'u ta o yɔrɔ fɛ u y'u yɛrɛ majigin ka baara kɛ u yɛrɛ ka baara ye ka wuli k'u jɔ ka ko nin minɛ u bolo fila la an b'u fo kosɛbɛ an yɛrɛ jɛɲɔgɔnkɛ n'o ye docteur mahamadu lamini jarasuba kabini ale tun bɛ mali la n'a y'a dɔn k'a fɔ k'an bɛ ka taga ayiwa Côte d'Ivoire ɔ ne yɛrɛ y'a ɲin'a fɛ sa n ko k'a ka biye yɛlɛma an ka jɛ ka vol kɛ kelen ye o ma k'a ma baasi ye biye yɛlɛmara an bɔra bamakɔ ɲɔgɔn fɛ ka jigin abijan ɲɔgɔn fɛ a kɛlen k'a mɛn ko n ka kan ka na koroko a ko ale tɛ fɛ ka ne kelen bila tuguni ka na ɔ mohamadu lamini jarasuba docteur a tilara ka fara an kan tuguni ka avion ta ka bɔ abijan an k'an kun da koroko n filɛ kuma la yɔrɔ min na sisan sa an n'a bɛ ɲɔgɔn fɛ a dukutoro mahamadu lamini jarasuba an bɛ foli las'a ma ka dugawu k'a ye k'a ka waati bila ka misiri to yen ka kalandenw to yen ka denbaya yɛrɛ to yen ka tugu an kɔ an bɛna nin tile fila baara min kɛ koroko yan insha allah k'o tɛ k'a kɔ o bɛna k'a ɲɛ na an b'a fɔ ala k'a sara ala k'a sara ala ka baara ninnu sara kɛ arijinɛ ye an b'o ɲini masaba ala fɛ o kɔfɛ an karamɔgɔkɛ n'o de ye docteur mahamad eh, docteur tɔha hussein ale sigiyɔrɔ bɛnnen don buwake ma alhamdulila o fana bɛ n'an ye yan an bɛ koroko ye ale fana bɛ yan a faralen bɛ an kan nin baaraw la an yɛrɛ taalen n'o y'an jiginnen ka bɔ koroko eh, hakɛto bɛ kuma la an jiginnen ka bɔ avion kɔnɔ koroko kɔnɔ an ni maa fɔlɔ min y'an tigɛ don ɲɔgɔn ma ale ma taa salle d'attente kɔnɔ dɛ a nan'i jɔ fo avion da de la fo avion da an ni maa fɔlɔ min y'an tigɛ don ɲɔgɔn bolo ka foli kɛ o kɛra docteur tɔha hussein an bɛ foli las'a ma a ka yɛrɛmajigin na n'a ka adamadenya la n'a ye kunbɛli min ta k'an sɛgɛrɛ allahu taala k'a sara an yɛrɛ terikɛ n'o y'an dɔgɔkɛ ye mahamadu jane ka bɔ belgique ale wulila spécialement ka bɔ belgique ayiwa ka na nin turuna nin de kama an nana ale sɔrɔ an ɲɛ abijan a ka laɲini kun tɛ dɔwɛrɛ si ye k'an kunbɛn kunbɛn cogo ɲuman na ala k'a sara ala k'a sara k'a ka denbaya to yen madamu fila ni denmisɛnninw k'olu to a kɔ belgique voyage yɛrɛ ka gɛlɛn sisan cogo min na europe ka tila k'olu bɛɛ ye k'o to yen ka na ko f'an ka jɛ ka cote d'ivoire bɛɛ sillonner ɲɔgɔn fɛ an n'ale de bɛ ɲɔgɔn fɛ kabini an nana a boliboli n'a fɛn si kɔni tɛna fɔ ale kɔ insha allahu taala mahamadu jane an b'i fo i ni kanu i ni cɛsiri i ni jija i ni adamadenya i ni yɛrɛmajigi an bɛ foli lase i ma kosɛbɛ kosɛbɛ hali n'i banna marakaya ma k'i yɛrɛ jagoya k'i kɛ maninka ye n'o tɛ an kɔni tɛ jane dɔn foyi ye ni maraka tɛ nka ale kɔni ko k'ale tɛ maraka ye fiyewu k'ale ye maninka ye baasi t'o la o tuma na an b'i to maninkaw bolo mɛ an ka foli kɔni b'i ye inshallah an balimakɛ sise ka bɔ new york k'a dabɔ a kama spécialement ka avion ta ka bɔ new york ko nin turuna tɛ fɔ ale fana kɔ k'a bɛna bɛn n'a ye wa a dun nana bɛn n'a ye dɛ ne n'ale yɛrɛ bɛɛ sera ɲɔgɔn fɛ a kɛlen bɛ komi an jiginna olu ɲɛ mɛ an bɛɛ sera ɲɔgɔn fɛ an ye boliboliw daminɛ ɲɔgɔn fɛ korogo ta in na kɔni ale tɛ yen mɛ ni ala jɛnna n'a ye baara tɔ minnu bɛ sira la an n'a bɛn'o kɛ ɲɔgɔn fɛ sise an b'a fo a ni balimaya a ni yɛrɛmajigin ala ka n'a sara an balima laginɛkaw lafiri damunnaw an bɛ foli las'u ma eh, alifa mansare abu darda an b'i fo kosɛbɛ ani a sheikh wal imamu sakɔ ka bɔ laginɛ spécialement ka na an kunbɛn abijan ko ka nin turuna kɛ ɲɔgɔn fɛ ah, an bɛ aw fo ka ɲini masaba ala fɛ laginɛ fɛnɛ turuna don ala k'o yira an na ala k'o yira an na ka barika don an na ka barika don an siw la an balima dɔ fana bɔra faransi dɔ fana bɔra faransi ka na ko nin kama k'a ka da ye nin turunaba nin kana fɔ ale kɔ nin bɛɛ lajɛlen ka kɛ ale yɛrɛ ɲɛna an bɛ faransikaw fana fo kɛrɛnkɛrɛnya la e min bɛ sira la ka na an b'i fo an b'i waleɲuman dɔn ka ɲini ala fɛ ala k'i sara i ka baara ɲumanw na ani delegation min fana bɔra bamako an b'a fɔ ko ka tugu an kɔ hali n'o sɔrɔ an ma na ɲɔgɔn fɛ mɛ an n'olu bɛ ɲɔgɔn kalama kosɛbɛ o ye an ka delegation kɔrɔ ye n'an bɛ taa turuna min na jamana kɔkan ani minnu bɛ taa o delegation kɔrɔ don olu fana bɛ yan an bɛ foli lase u ma an bɛ dugawu k'u ye ka foli lase bɛɛ ma ka dugawu kɛ bɛɛ ye nin cɛsiri ani nin jija ala ka n'aw bɛɛ sara ala ka hɛrɛ kɛ aw bɛɛ ye ala ka n'aw sutura ala ka n'aw sutura minnu yɛrɛ fana bɛ ka fɛn nin ta k'a jɛnsɛn ala k'u bɛɛ lajɛlen sara arijinɛ kɔnɔ minnu bɛ ka odiyow ta k'u bila gurupuw sanfɛ ala k'aw bɛɛ lajɛlen sara minnu b'u k'u ka fɔrifɛw yɛrɛ jeni ko walasa ko nin kana fɔ kɔfɛ mɔgɔw kɔ ala k'aw sara ala k'a dɔ aw ye nin turuna ni ala k'a kuncɛ kuncɛ cogo ɲuman na an bɛna mun yɛrɛ fana fɔ lamɛnnikɛlaw k'a faamu u ka baara kɛ ni a ye ɔ jamana wɛrɛ minnu fana bɛ lisi la olu ta don ala ka si kalifa an na ka kɛnɛya kalifa an na an bɛ se ka taga o jamana wɛrɛ ninnu na cogo min ni alaw ta ala ka diɲɛ ye aw bɛɛ ni ce aw ni baraji wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu an balimamuso y'a yira k'a fɔ ale b'a fɛ k'a fancinin de tɔgɔ da mɛ ale sirannen bɛ mun ɲɛ fancinin ka lahala la ko fancinin bɛ gulɔ min ayiwa a bɛ furakisɛw fana kunun o tɛ dɔrɔgu ye sa wa mɛ ale b'a fɛ k'a tɔgɔ da yala n'ale y'a den tɔgɔ da o la o bɛna tɔɔrɔ lase ale den ma wa to ni ɲuguna la komi tɔgɔda tɛ wajibi ye n'o tɛ ale jogo nin tɛ fɛn lase den ma o tɔgɔ de bɛ lajɛ kuwa ala kira ko salalahu alayhi wasalam k'an ka tɔgɔ de lajɛ an bɛna tɔgɔ min da denw na an b'o tɔgɔ de jateminɛ tɔgɔ nin ye tɔgɔ ɲuman ye wa walima tɔgɔ nin tɛ tɔgɔ ɲuman ye wa an bɛna o lajɛ a ma fɔ ko arabu tɔgɔ ani minnu tɛ arabu ye kuma kan t'o ma dɛ tɔgɔ min ni silamɛya bɛ ɲɔgɔn ta tɔgɔ dɔ bɛ yen a ni silamɛya tɛ ɲɔgɔn correspond n'o y'a sɔrɔ den tɔgɔ bɛna da mun na ni silamɛya bɛ ɲɔgɔn ta baasi t'a la tɔgɔ bɛ se ka k'a ye mɛ n'o y'a sɔrɔ tɔgɔ min bɛ i bɛ den tɔgɔ da mun na tɔgɔ min b'a la ni tɔgɔ ɲuman tɛ e bɛna o da mun na hali n'o y'a sɔrɔ o tigi ye silamɛ ye a ti gulɔ min a ti dɔrɔgu ta mɛ tɔgɔ min b'a la tɔgɔ ɲuman tɛ a ti bɛn i ka den tɔgɔ da o la parce que ale yɛrɛ fana mago de bɛ tɔgɔ yɛlɛma la parce que tɔgɔ ko nin mɔgɔw bɛ pan a kunna ala kira salalahu alayhi wasalam a ye maa caman tɔgɔ yɛlɛma maa dɔw bɛ yen u tɔgɔ kun man ɲi ala kira bɔra a kalama alayhi salam kira y'olu tɔgɔ yɛlɛma i n'a fɔ misalala dɔw bɛ yen n'olu tɔgɔ kun ye huzun ko dusukasi ala kira y'u tɔgɔ kɛ ko sahal ko nɔgɔya o camanba kun bɛ yen ɔ tɔgɔ wɛrɛw kun bɛ yen dɔ y'a tɔgɔ da ko barra ala kira ko ayi ko k'a tɔgɔ kɛ ko zeyinab o fana camanba yera ɔ olu n'a ɲɔgɔnna misala misala misala caman caman de bɛ yen minnu bɛ hadisaw kɔnɔ k'a fɔ ko ala kira ye mɔgɔw tɔgɔ yɛlɛma i n'a fɔ ale terikɛ yɛrɛ abubakar sirik kira de ye nin d'a la o n'o tɛ tɔgɔ dɔ yɛrɛ kun ye ko abdul kaaba walima eh, alatiq min annar am alatiq min almaut wala abdul kaaba ko alkaba ka jɔn walima mɔgɔ min kanhɔrɔnyara ka bɔ saya ma bɔn ala kira ko ko ayi k'i ma kanhɔrɔnya ka bɔ saya ma dɛ i bɛ kanhɔrɔnya ka bɔ tasuma kɔnɔ don de ma bɔn abubakar siriki nin ka tila k'o de fɛnɛ d'a la ala kira de y'o kɛ alayhi salatu wasalam an bɛ se ka abubakar siriki yɛrɛ kɛ surnom ye n'o tɛ abubakar siriki tɔgɔ yɛrɛ de ye ko abdulahi abdulahi bun usman wala usman nin y'a fa de bɔn o fana dɔnna ni abu kuhafa de parce que abubakar siriki kɔrɔ minnu tun bɛ yen olu si ma jɔ bɛɛ fatura bɔn den yɛrɛ ka jɔ fa den na a daminɛra abubakar siriki de la o tuma na ka den tɔgɔ jateminɛ i kana tɔgɔ da den na tɔgɔ min bɛ yen a bɛ taga zuye den yɛrɛ hakili kan o fana bɛ se ka kɛ den yɛrɛ hakili bɛna sɛgɛn n'a kɔrɔbayara walima i bɛna den bila papiye ɲagaminw ni papiye yɛlɛmaw la bɔn a bɛna maloya ni tɔgɔ nin ye a bɛna taa juridiki la bɔn olu tɔgɔ sugu kan'olu da den na kana tɔgɔ da den na tɔgɔ min fɛnɛ bɛ taga ni jokow ni alasɔsɔkow ni filankafokow ye tɔgɔ min bɛ taa n'o ye kan'o fɛnɛ tɔgɔ sugu da den na ɔ n'o kɔni bɔra la k'a fɔ an ka farafin tɔgɔw ni fɛnw sariya tɛ fɛn fɔ olu la O tɔgɔ dɔ ka kɛ tɔgɔ ɲuman ye dɔrɔn tɔgɔ kɔrɔ fana ka ɲa o da i den na baasi si t'a la bɔn sisan fɛn min ye fanicinin ta ye a bɛ gulɔ min a bɛ dɔrɔgu ta o ye tiɲɛ ye mɛ a tɔgɔ ye jumɛn ye wala n'o y'a sɔrɔ tɔgɔ ye silamɛ tɔgɔ ye i bɛ se k'a d'a la n'i y'a d'a la tuma dɔ la o mana kɛ nisɔndiya yɛrɛ ye ale ma o bɛ se ka kɛ sababu ye a bɛna tuubi wala paseke mɔgɔ bɛ kojugu la waati min ni bɛɛ y'a tigi to yen a bɛ gulɔ min bɛɛ lajɛlen y'a to yen mɔgɔ si ma bonya d'a kan ka pression k'a kan k'a delese cogo dɔ la bon susete la ale yɛrɛ fana bɛna ɲugun a yɛrɛ la bon o ɲugun yɛrɛ la de bɛna ale bila dusukasi la bon ale bolo dusukasi fura tɛ foyi ye fo ka gulɔ de min wala a bɛ sin ka taa a yɛrɛ bila gulɔmin na walima a b'a yɛrɛ ta a b'a yɛrɛ bila dɔrɔguta la bon susete y'a tigi gɛn k'a mabɔ a yɛrɛ la i m'a tigi valeur dɔn a yɛrɛ la bɛɛ y'a to yen o fana y'ale ka ko tɔ juguya bon o mɔgɔ sugu ninnu n'a sera ka nin politiki k'u la k'u gɛrɛ aw yɛrɛ la k'u hakiliw sabati k'u hakiliw sigi o de kɔni ka fisa an m'a fɔ i k'i den tɔgɔ d'a la dɛ i ye ɲininkali de kɛ n'a bɛ se ka kɛ sariya kɔnɔna baasi t'a la en condition n'o y'a sɔrɔ tɔgɔ min b'ale yɛrɛ la o ye tɔgɔ ɲuman ye n'a kɔni kɛra o ye baasi t'a la mɛ ni tɔgɔ min b'a la n'o tɛ tɔgɔ ɲuman ye sariya b'a f'i ɲɛna o wagati de la k'a fɔ ko baasi b'a la ɔ n'o kɔni kɛra i kan'a kɛ o de ka fisa ka tɛmɛ kɛli kan komi a bɛ se ka kɛ ale kelen tɛ fanicini ye fanicini wɛrɛw bɛ yen walima fakɔrɔba wɛrɛw bɛ yen walima maa wɛrɛw bɛ kabila kɔnɔna la i bɛ ka siran mun ɲɛ o t'olu tigilamaa la o tuma n'o siga yɛrɛ nan'i la e bɛ se k'ale ta to yen maa wɛrɛ mun bɛ yen k'a fɔ ko siga si tɛ don i dusukun na o tigi ta la i b'a kɛ o ye o de ka fisa ka tɛmɛ i yɛrɛ bɛ ka siga mun na walima ni den yɛrɛ kɔrɔbayara a kana taga ɲugun an yɛrɛ la k'a fɔ ne tɔgɔ ma da mɔgɔ si la ni gulɔminna tɛ n tɔgɔ ma da mɔgɔ si la ni dɔrɔgutala tɛ o kana taga zuwe den yɛrɛ fɛnɛ kan ka sɔrɔ sariya t'o yɔrɔ jateminɛ dɛ sariya bɛ yɔrɔ min jateminɛ tɔgɔ min yɛrɛ dara o tɔgɔ bɛ cogo di ɔ n'o kɛra tɔgɔ ye sariya jɛnen bɛ ni tɔgɔ min ye baasi t'a la n'o kɛra tɔgɔ de ye sa sariya ma jɛ ni tɔgɔ min ye baasi b'a la o de la ala k'an bɛn sawaba ma an balimamuso ko ko yala a bɛ bɛn muso ka furakisɛ dɔ ta k'i ka hayida tigɛ n'i bɛna don kɔɲɔso la wa kɛlɛmɛ komi cɛ y'i furu e ka kan ka don kɔɲɔso la bɔn e dun b'a dɔn kɔɲɔ bɛna kɛ wagati min na o de bɛna bɛn e ka sikili ma bɔn yala eseke a bɛ bɛn e ka furakisɛ dɔ ta k'o tigɛ wa walasa bɛɛ b'a dɔn kɔɲɔso bɛ cogo min na o bɛ se ka nɔgɔya cogo min na bɔn an delila ka nin jaabi kɛrɛnkɛrɛnnenya la sunkalo ɲininkali jaabiw de la an b'a kɛ ka caya ani ni heji surunyara musow bɛ ɲininkali kɛ ko yala a bɛ bɛn mɔgɔ ka furakisɛ ta walasa k'i ka hayida tigɛ i bɛ se ka sunkalo bɛɛ sun cogo min walima k'i ka hayida tigɛ i bɛ se ka heji bɛɛ kɛ cogo min nɔgɔya la ka sɔrɔ hayida ma na wa an ko dɔnnikɛlaw kɔni ka fɛnba tɛ wala u m'a fɔ ko haramu don mɛ a ma diya u ye parce que olu ye baara kɛ ni mun ye alakira salalahu alayhi wasalam delila ka nin ɲɔgɔnna fɔ an ba ayisatu ye an ba ayisatu kɛlen ka umura kɛ a an ba ayisatu kɛlen ka hiji kɛ mɛ a ma umura kɛ fɔlɔ a ko alakira ma ko mɔgɔ tɔw bɛna segin ni hiji ni umura ye ne bɛna segin ni hiji dɔrɔn de ye ne ma umura kɛ alakira alayhi salatu wasalam a ko a ma ko n'i sanuyara i balimakɛ abudurahman o b'i ta ka taa ni tani ye wala o bɛ taga i bɛ jigi ka umura ŋaniya ta i bɛ tila ka don bɔn alakira ma ayisatu bila a ka fɛn wɛrɛ si kɛ f'a ka segin umura kan a sanuyalen kɔfɛ o kɔfɛ ala ka ciden delila k'a fɔ a furumuso dɔ ye o kɛlen ka kalolabɔ ye hakɛto bɛ kuma da fɛ a y'i yɛrɛ murɔmurɔ cogo dɔ la k'i yɛrɛ suulu k'a b'i sama ka bɔ kira nɔfɛ kira ko nɔn i kana maloya nin na e filɛ ka nin min ye nin alahu taala y'an fa adama den musoman bɛɛ kɛ maana nin yebaa ye a bɛɛ lajɛlen bɛ hayida ye o tuma na e ka hayida yeli o kana i tɔɔrɔ o tuma na kira ma ko ninnu kɛ baasi ye o a ma ko ninnu kɛ kojugu ye bɔn siyantifikiman fana i bɛ taa sɔrɔ hayida a bɛ denwolonugu de sanuya wala a b'o de sanuya bɔn n'a y'o sanuya hayida de bɛ bɔ ni o ye wala hayida bɛ bɔ ni o ye bɔn o b'a yira k'a fɔ ko baasi tɛ muso man kan tɛ ka a yɛrɛ latɔɔrɔ a man kan tɛ ka a yɛrɛ ladimi a man kan tɛ ka fɛn kɛ k'a fɔ k'ale ye hayida ye a man kan tɛ k'o kɛ bɔn ni eh, muso bɛna don kɔɲɔso la waati min ni bi tɛ kunun denbaw kun tɛ dati fɔ o kunfɛ o wala denbaw u kun tɛ dati fɔ u kunfɛ dɛ u kun b'a jateminɛ de o denmuso ka hayida wagati bɛ bɛn wagati min ma u b'o jateminɛ bɔn a tɛ bɛn kuma min ma o bɛ sɔrɔ k'o de ci fɔ cɛlakaw ye o de kama cɛlakaw kun bɛ ci bila ka na k'an b'a fɛ ka muso ɲini nin waati i b'a ye musolakaw bɛ ci jaabi ko a a ye nin wagati kɔnɔ paseke an ma labɛn bon an ma labɛn bɛɛ tɛ kɔɲɔminɛnko ye koyi an ma labɛn dɔ kun ye muso yɛrɛ ka lahala de wala i bɛ taa sɔrɔ muso yɛrɛ kun ma sanu o wagati kɔnɔ o bɛ wagati wɛrɛ di walasa a bɛ se ka sanuyaw kɛ cogo min na bɔn o bɛɛ kɔfɛ ni dati nana sigi ni muso nana hayida ye a bɛ fɔ cɛ ye de ko ko tiɲɛ na muso ma sanu nin wagati kɔnɔ ni cɛ sera ka sabali k'a to yen f'a ka sanuya ale cɛ de don a muso de don parce que ni kɔɲɔso don dɔrɔn pe tɛ olu ka don ye o fo ka taga mun kɛ a bɛ ɲɔgɔn kan de n'aw ma bɛn ni don dɔ ye a bɛna bɛn ni don dɔ ye mɛ nin bɛɛ la ni faamuya tɛna sɔrɔ f'a bɛna kɛ gɛlɛya ye o tuma na dɔnnikɛlaw ko yanni muso ka furakisɛ nin ta ka hayida tigɛ a bɛ fɔ fɔlɔ a ka taa a yɛrɛ lajɛ dɔgɔtɔrɔso la dɔgɔtɔrɔw k'a lajɛ ɛseke n'a ye fura ta ka hayida nin tigɛ a bɛna kɛ muso yɛrɛ ma tɔɔrɔ ye wa n'a bɛ kɛ muso ma tɔɔrɔ ye o tuma na a kana kɛ kuwa se la darara wa la dirar n'a bɛ k'ale ma tɔɔrɔ ye dɔrɔn a kana kɛ mɛ n'a tɛ kɛ muso ma tɔɔrɔ ye ko baasi t'a kɛli la a kɛbaliya kɔni ka fisa ka tɛmɛ a kɛli kan mɛ n'o y'a sɔrɔ a ma kɛ fɛnɛ cɛ tɛna se ka sabali a kɔrɔ paseke kɔɲɔso ko ninnu ma nɔgɔ cɛ tɛna se ka sabali a kɔrɔ ɔ ni o nana kɛ f'a bɛ kɛ i n'a fɔ ale yɛrɛ bɛna goya cɛ ye cogo dɔ la bɔn a bɛ se k'a kɛ mɛ o kɛli fana tɛ kɛ kunfɛ kɛli ye a bɛ taga dɔgɔtɔrɔso la olu bɛ a fari lajɛ ka sajifamu ka zɛnikologu u b'a lajɛ a tiɲɛ na e farikolo bɛ cogo min n'i ye fura nin ta fɛn t'a la walima e fari bɛ cogo min na n'i ye fura nin ta a bɛ se ka na ni inconvénient ye bon olu ka jaabi de kɔfɛ karamɔgɔw bɛ sɔrɔ ka jaabi dɔ fɔ ka da olu yɛrɛ fana ta kan ɔ mɛ yann'o kɔni cɛ an kɔni bɛ mun fɔ ala ye mɔgɔ dan cogo min k'a to ten o de kɔni ka fisa dɛ ala ye muso dan k'a fɔ ko waati dɔ de bɛ yen hayida kan ka na fo ni mun ka hayida kɛra hayida banalama ye i n'a fɔ n'o ye damu istihadatigiw ye ni mun ta tɛ bana kɔni ye fo hayida de bɛ to ka na kuma ni kuma a k'a to cogo la k'a sɔrɔ a ma fura ta k'a tigɛ o de ka fisa ka tɛmɛ a k'a fɔ k'a k'a tigɛ parce que hali an balaka minnu bɛ yen k'a fɔ k'u donna planification na u kɛlen ka alimɛtikisɛni ninnu utiliser walima ka pikiriw kɛ walima ka furakisɛ ninnu ta a ye muso caman ka kɛnɛya ko ɲagami muso caman ka sikili ɲagamina a bolo bɔn a dɔw yɛrɛ nana laban ka bana yɛrɛ hali u kɛlen kɔfɛ ka taga nin fɛn ninnu bɔ bɔn a dɔw farikolo ma kɛ i n'a fɔ a kan ka kɛ cogo min a dɔw ka hayida ma tila ka bila nɔrɔmali la bɔn o de kama a bɛ jate minɛ esike n'i ye fura nin ta kɔnsekansi dɔ b'a la wa ni kɔnsekansi t'a la falilayi alhamdu mɛ ni kɔnsekansi b'a la i k'a to yen balimakɛ walima an bamuso i k'a to yen balimamuso walima an bamuso o de ka fisa ka tɛmɛ a kɛli kan ala k'an bɛɛ sɔrɔba ma an balimamuso ko k'ale bɛ se k'a ka witiri seli 5 heures du matin wa 5 heures du matin k'ale bɛ se ka witiri seli o la wa Ɲininkali jaabi tɛmɛlen ani mun dar'o kan n'o ɲɔgɔnna caman, ne y'a fɔ aw ye n ko ɛri fɔli farati b'a la. Ne tɛ se ka ɛri fɔ o. Aw bɛ ɛri fɔ ɲininkali la cogo min, ne tɛ se ka ɛri jaabi ten. Paseke e kelen de kumana, mɛ ni ne kumana o ye jama de ye, paseke a bɛna taa diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ. Fajiri bɛ seli ɛri min na Ɔsitarali ani fajiri bɛ seli ɛri mun na Azi, olu tɛ kelen ye o. Fajiri bɛ seli ɛri mun na Azi an'a bɛ seli ɛri mun na Erɔpu, o tɛ kelen ye. Europe ta ni Ameriki ta tɛ kelen ye Ameriki fana ɛri ni Afiriki ɛri tɛ kelen ye bɔn ni ɛri ninnu si tɛ kelen ye bɔn n'olu tɛ kelen ye ni ne ko sisan ko sɛnkɛri bɔn e kelen tɛ ka ne lamɛn diɲɛ de bɛ ka n lamɛn olu ka wagati sɛnkɛri de ko don wa walima ne bɛ ka kuma k'an to Mali min na o de sɛnkɛri don parce que bi kɔni an bɛ kuma la k'an to Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire ɛri ni Mali ɛri o bɛɛ ye kelen ye ɔ jumɛn de sɛnkɛri don n'o kɛra dɔrɔn isikaliya n bɛna ɲagami don mɔgɔw kunkolo la o de kama ɛri ko nin ne ko n kan k'o bɔ a la jamana bɛɛ n'a ka seli wagati don kuma tɛ ni application minnu bɛ telefɔniw ni an ka mansinmafɛnw kɔnɔ bi alihamudulila n'i taara jamana o jamana na i b'a ye a yɛrɛ bɛ sin k'a seli wagati bɔ ten automatiquement i yɛrɛ b'a dɔn a ka fajiri bɛ daminɛ wagati min na fajiri bɛ ban wagati min na e yɛrɛ bɛ sin k'o dɔn i yɛrɛ ye ten o tuma balimamuso k'a fɔ k'e bɛ se ka witiri seli sɛnkɛri o jaabi man nɔgɔn dɛ witiri seli cogo kɔni ne y'a fɔ aw ye n ko witiri bɛ seli fo ka taa se yanni ayiwa solatu khayru minan nawm n ko yanni o ka fɔ witiri bɛ se ka seli o bɛɛ kɔnɔna na mɛ n'o de fɔra sa kɛlen bɛ komi o ye su de bannen an donna o dugusɛjɛ de la o sɔgɔmada mɔgɔ caman caman caman ka faamu na n y'a yir'i la k'a fɔ n ko faamu wɛrɛ bɛ dɔw bolo nin yɔrɔ la mun n'an ta tɛ kelen ye mɛ an kan to olu ka o faamu ma faamu min bɛ yen ni n bɛ baara kɛ n'a ye o de ye nin ye weleli fɔlɔ min bɛ kɛ fajiri la n'an b'a fɔ ko fajiri kanɲɛ fɔlɔ sariya t'o jate fajiri ye wala o bɛɛ ye su tɔ kɔnɔna de o tɛ mɔgɔ bali nafila seli la o t'i bali i ka ayiwa suguri dunni na o t'i bali foyi la mɛ weleli filanan min bɛ kɛ n'a bɛ fɔ o kɔnɔ ko asolatu khairu mina nawm n'o kɔni fɔra kaban k'a sɔrɔ i ma witiri seli i b'i ka witiri to yen fɔlɔ i bɛ i ka rakatali fajiri de selili jɔrɔli daminɛ jɔ fɛgɛmannin fila min bɛ seli ka kɔn fajiri ɲɛ i b'o de seli daminɛ sisan n'i tilar'o la i bɛ sɔrɔ ka fajiri seli o dugusɛjɛ sa i bɛ sɔrɔ k'i ka witiri de juru sara witiri tɛ jɔko kelen ye wa wala o jɔko kelen nin n'i b'o sara ni tile bɔra i b'o kɛ jɔ fila de walima i b'a kɛ naani walima i b'a kɛ wɔɔrɔ ye walima i b'a kɛ tan ye walima tan ni fila an ba ayisatu ko hadisa la muslim mina n'a ye ko ala kira ka sufɛ seli min n'o taara k'a dan ni dugu jɛra ko kira bɛ jɔko tan ni fila seli o kɔrɔ kira ka sɔrɔ witiri n'a bɛ fɛ k'o juru sara a bɛ tan ni fila seli komi e ka shafili witiri ye saba ye e bɛ naani de seli mɛ kira ta kun ye tan ni kelen ye kira b'a kɛ tan ni fila de o la a tɛ kɛ i n'a fɔ a ye witiri fila seli su kelen kɔnɔna la i b'i hakili to nin na jaabi tɛmɛlen an ko ko shafili witiri seli yɔrɔ saba ɲɔgɔnna b'a la min ye seli wagati saba n'i tilara safo seli la k'a seli an ko baasi si t'a la walima i da kuma k'a seli o kɔfɛ k'i da an ko baasi t'o fana na walima ka wuli dugu tila fɛ k'a seli i tɛ da mun kɔfɛ fo ka taa se fajiri wagati ma n ko ala kira yɛrɛ tun bɛ nin de kɛ sallallahu alayhi wa sallam ni mun nɔgɔyara mun ma dɔrɔn i k'i ta kɛ n'i ko i b'i ta kɛ kira ta si ye i ma baasi fana kɛ mɛ k'a fɔ an k'a fɔ ko witiri bɛ se ka seli 4 heures walima 5 heures walima 6 heures o fɔli ye farati ye jamana bɛɛ lajɛlen b'i ka waati dɔn wala hali n'o sɔrɔ i tɛ taa misiri la aw ka diinɛ mɔgɔw bɛ yen olu ɲininka aw ka fajiri heure yɛrɛ yɛrɛ ye jumɛn ye walima application don a kɔnɔ dɔrɔn alhamdulila a bɛ jamana bɛɛ ka wagati fɔ olu bɛ seli nin de la u tɛ seli nin de la u bɛ seli nin de la n'o kɛra e yɛrɛ bɛ lafiya ɔ an minnu yɛrɛ fana bɛ jaabi kɛ ala ta kɔfɛ an yɛrɛ fana na lafiya ala k'an bɛɛ lajɛlen lafiya witiri selili ala k'a nɔgɔya an bɛɛ ma an kɔni bɛ mɔgɔw su ka kɛ witiri seli kan parce que an ko nafila qualité fila bɛ yen ala ka ciden m'o to yen yɔrɔ n'a kun voyagera a ka eh, sunani warawatibu ninnu a kun b'olu to yen a bɛ nafila minnu seli seli ɲɛ a n'a seli kɔ kira kun b'olu to yen alayhi salam mɛ voyage don o voyage tɛ o kira ma nafila seli min to yen o ye shafili witiri nin ye kira kun b'o seli dɛ o kɔfɛ fɛnɛ a ma arakatal fajiri a m'o fɛnɛ to yen kira dumɛna nin bɛɛ lajɛlen kan arakatal fajiri a kun b'o seli witiri fana a kun b'o seli a m'olu to yen hali dɔ ninnu n'a y'olu to yen mɛ nin seli fila n'o ye nin nafila ninnu ye ala ka ciden ma ninnu to yen sallallahu alaihi wasallam o kɔrɔ an fana k'an cɛsiri k'an jija witiri seli la ani arakatal fajiri seli la an balimakɛ ko k'olu ka misiri la ko ko dɔw bɛ kɛ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ale kɔni t'a dɔn dalilu b'a la wa dalilu t'a la bon yann'ale ka fara kɛbaw kan a bɛ fɛ ka ɲininkali kɛ n'o sɔrɔ a ko bɛ cogo min na ayiwa ko nin ye mun ye ko ni salamu bilara ka ban bɛɛ bɛ jɛ ka salatu de kɛ bɛɛ bɛ jɛ ka seli ala kira kan sallallahu alayhi salam u bɛɛ b'a fɔ ɲɔgɔn fɛ wala allahumma salli u bɛɛ b'i kan kɔrɔta k'a fɔ ɲɔgɔn fɛ yala o baara kɛli ta ko baasi b'a la wa baasi t'a la afiriki ɲininkali jaabi a man nɔgɔn parce que ni ne ko sisan ko baasi t'a la karamɔgɔ minnu tulo b'an na u b'a fɔ a ko i ta ka dalilu ye fɛn jumɛn ye i ko nin baara kɛli ko baasi t'a la est ce que dalilu b'a bolo a la wa kira ka waati a kɛra wa i m'a ye ni n ko sisan ko baasi b'a la minnu ma kalan olu b'a fɔ ko a ah, ninnu fana bɛ diinɛ gɛlɛya dɛ ka seli ala kira fana kan mɔgɔ b'a fɔ ko baasi b'o fana na tuguni o de kama n ko afiriki jaabi a man nɔgɔn kosɛbɛ nka a bɛ faamu ni ala jɛnna n'a ye to yen komi an bɛɛ bɛ ala kira de kɔ alayhi salatu wasalam an fɛ farafinna yan taga sira min maa ka can kosɛbɛ o ye mazabu malikiya de n'o tɛ shafiya fana bɛ yan ni sudan yanfanw ni cadi yanfanw ni ayiwa somali yanfanw ni kenya yanfanw ka don egypte yɔrɔ dɔ la i bɛ eh, shafiya ye ka caya yen kosɛbɛ bɔn hanbaliya o man can kosɛbɛ aha o ka ca yɔrɔ minnu na o ye golfu fanfɛlaw de ye n'o tɛ afiriki kɔnɔna la mɔgɔw bɛ baara kɛ n'a ye kosɛbɛ mɛ a man ca i n'a fɔ n filɛ ka nin minnu fɔ nin a man ca kosɛbɛ bɔn mazabu min yɛrɛ jama ka ca ni mazabu bɛɛ ye diɲɛ na o ye abu hanifa ka mazabu ye parce que indoneziw ni pakistanw ni bangladesh ninnu ka taa bila filipine na silamɛ yɛrɛ jama fan caman bɛ diɲɛ yɔrɔ min na olu bɛ baara kɛ ni abu hanifa ka mazabu de o de jama ka ca kosɛbɛ bɔn sisan nin baara nin n'i ye nin ta k'a lajɛ seli bannen kɔfɛ bɛɛ ka jɛ ka salatu kɛ ala kira kan sɔlɔlɔhu alaihi wasallam mɔgɔw ka yecogo la min ye ɲininkali kɛ n'a ɲɔgɔnna wɛrɛ olu b'a ye cogo min ko basi t'a la mɛ n'an taara sariya ka sira fɛ basi b'a la dɛ wala basi b'a la basi b'a la ni fɛn jumɛn ye kira ko alayhi salatu wasalam a ko sɔllu kema ra'aytumuni usalli a ko a ye seli i n'a fɔ a ye ne ye cogo min na ka seli an ye kira ye ka seli cogo di ni seli bɛ daminɛ n'a ye takbiratul ihramu kɛ o kɔfɛ n'a ye fatiya kalan a bɛ suran dɔ d'a kan a bɛ taa ruku la n'o ye kiminikuruminɛ ye a bɛ wuli ka bɔ ruku la a bɛ dɔɔnin kɛ o kɔfɛ a bɛ taa sujudu la a b'a ka seli bɛɛ kɛ ten sigili laban n'a ye tahiya kalan ka alahuma sɔli kɛ tanga bɛ ɲini ala fɛ ka bɔ fɛn naani min ma o kɔfɛ ka duwawu k'a yɛrɛ ye n'a tilara o bɛɛ la waati min na a bɛ sɔrɔ ka salamu bila ni kira ye salamu bila sɔlɔlɔlahu alaihi wasallam kira bɛ sigi dɔɔni astagfurula astagfurula astagfurula siɲɛ saba o kɔfɛ ala ka ciden yɛrɛ bɛ munumunu a bɛ ɲɛsin mɔgɔw ma n'a ye ɲɛsin mɔgɔw ma azikaru tɔ minnu bɛ kɛ zikuru minnu bɛ kɛ seli kɔfɛ o dɔnnen don kira yɛrɛ b'a ta kɛ sahaba kelen kelen bɛɛ lajɛlen b'a ta k'a yɛrɛ ye wala kira b'a ta kɛ sahaba bɛɛ b'a ta k'a yɛrɛ ye mɛ k'a fɔ ko seli wagati dɔ kɛra kira ka ɲɛnamaya la kira kɛlen kɔfɛ ka salamu bila alayhi salatu wasalam kira ye baara dɔ kɛ jama jɛra k'o baara kɛ ala kira nɔfɛ o tɛ yen dɛ k'a fɔ alakira ye fatiya ta bɛɛ jɛra ka fatiya laminɛ seli bannen kɔfɛ an m'o ye fiyewu walima alakira ye bɛɛ bila ko bɛɛ ka fatiya kalan suratul fatiya ko bɛɛ k'o kalan salamu bilalen kɔfɛ misiri kɔnɔ an ma o ye walima kira ye bɛɛ bila ko bɛɛ ka layilahalala wuridi ni siɲɛ hakɛ dɔ salamu bilalen kɔfɛ nin fɛnɛ ma ye alakira ka seli cogo la ni sahabaw kun bɛ ɲɛnamaya la waati min sallallahu alaihi wasallam kuma tɛ seli bɛ kɛ mɔgɔ min kan o ye alakira yɛrɛ ye sallallahu alaihi wasallam alakira ka mɔgɔw bila farida seli kɔfɛ ko bɛɛ ka jɛ ka sɔlɔtu k'ale kan a ma o fana ye ɔ ni a ma ye o b'a yira k'an k'a kɛ wa an b'a fɔ ayi hali n'e ma ɲɛ i b'a kɛ a fɔra de ko mɔgɔ bɛɛ b'i ta kɛ kelen kelen Nin fɛn fɛn fɔlen filɛ nin ni kelen kelen bɛɛ lajɛlen y'i ta kɛ i yɛrɛ mago bɛ Ala la ka se niveau min ma i k'i ka zikuru kɛ ka se o niveau ma i k'i ka sɔlɔtu kɛ ka se o niveau ma i k'i ka kuranɛ kalan kɛ ka se o ma maa si t'a f'i ma k'o ye haramu ye o seli alakira kan siɲɛ tile kɔnɔ siɲɛ waa kelen siɲɛ kɛmɛ siɲɛ siɲɛ kɛmɛ joli nin bɛɛ kɛ problème si t'a la mɛ mɔgɔ kelen de k'i kan kɔrɔta misiri kɔnɔ ni sɔlatu ye tɔ bɛɛ lajɛlen k'o fɔ o nɔfɛ anw tɛ dalilu dɔn a la walima alimami k'a fɔ ko bɛɛ ka jɛ ka fatiya kalan o fana sanga wulilenba don sisan an ka janaja yɔrɔw la o sanga wulilenba don misiriw kɔnɔ sanga wulilenba don n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ kunko kɛ yɔrɔw la mɛ a dalilu bɛ min ne tɛ dalilu si dɔn a la k'a fɔ ko alakira ye mɔgɔw bila nin na hali an bɛ maliki min ka tagasira la ko maliki yɛrɛ ka yamarakan don an tɛ dalu dɔn nin na nin ko diyara mɔgɔw ye dɔrɔn mɔgɔw donna baara la ɔ karani teri bɛ maa nɔfɛ maa min man'a fɔ sisan k'a tɛ bɛn o tuma na mɔgɔw bɛ n'e de kɛ maa jugu ye i tɛ kira fɛ i tɛ ayiwa solatu fɛ n'o tɛ kɛ solatu kɛ an tɛ o yɔrɔ kan koyi n balimakɛ an bɛ mun kɛ an filɛ ka nin baara min kɛ nin est ce que dalu b'a la wa bolo sinsin yɔrɔ dɔ b'a la wa kira nɔ kan ou bien sahabaw nɔ kan ou bien minnu tugur'u la walima an bɛ maziyabu minnu kɔnɔ Est-ce que bolodayɔrɔ dɔ b'a la ko ni seli banna bɛɛ ka jɛ ka sɔlatu kalan ɲɔgɔn fɛ misiri kɔnɔ? A bɛ yen wa? Ɔ n'a tɛ yen, i t'i ka doni jigin. Ni salamu bilara kaba, i y'i ka yɛrɛmahɔrɔnya ta koyi. Seli salamu mana bila kaba, foyi tɛ i ni alimami cɛ tuguni. I yɛrɛ b'i ka zikuru k'i yɛrɛ ye. N'i bɛ fɛ ka kuranɛ kalan, o kalan i yɛrɛ ye. I bɛ fɛ ka seli Alakira kan, seli Alakira kan i yɛrɛ ye. I bɛ fɛ ka duwawu min kɛ, i ka duwawu k'i yɛrɛ ye. Ni salamu bilara kaba, alimami ni kɔmɔgɔw deconnectera. juru min b'u ni ɲɔgɔn cɛ o juru kɔni o tigɛra ala ka faamuya d'an ma an balimamuso dɔ y'a yira ko yala muso mana tila ka kalo la haida la an baw bɛ yafa an ma kosɛbɛ kosɛbɛ k'a bɛ bɛn muso k'a ka seli juru sara wa wala parce que ale y'a mɛn karamɔgɔ dɔ da ko ni muso tilara hayida la a bɛ seli juru sara a bɛ sun juru sara ɔ ale dun y'a mɛn fɛnɛ ko seli tɛ juru sara sun bɛ juru sara ko nin fila la jumɛn de ka kɛnɛ min y'a f'i ye ko seli tɛ juru sara sun bɛ juru sara o de ta ka kɛnɛ dɛ hakilina donyɔrɔ tɛ diinɛ na dɛ muso mana tila hayida la o tuma na seli juru sara tɛ yen o kɛra alahu taala yɛrɛ ka hinɛ ye ka ɲɛsin musow ma i tɛ seli juru sara sun kɔni i b'o juru sara paseke seli ye don go don ye sun ye san kɔnɔ siɲɛ kelen ye o tuma na sun min tɛmɛna k'i to hayida la i b'o juru sara mɛ seli min tɛmɛna k'i to a la juru sara t'o la kira yɛrɛ ka sotigi muso n'o y'an ba aishatu ye muso dɔ y'a ɲininka a ko ala aishatu ma radiyallahu anha a ko mun de la haidatɔ bɛ sun juru sara mɛ a tɛ seli juru sara ma balul haid taqdi sawma wala taqdi sala a bɛ sun juru sara mɛ a tɛ seli juru sara aishatu yɛrɛ kabakoyara a ko a haruriyatu anti a ko yala e bɔra haruriya de wa wala harura e o ye dugu dɔ de ye village dɔ don a bɛ irak ko harura badrali ni eh, muawiya ka mankan na wala minnu bɔra badrali nɔfɛ n'u tɔgɔ dara ko khawarijo u fan caman caman bɛ bɔ nin yɔrɔ de la n'o ye khawarijo ye u fan caman caman bɛ bɔ nin yɔrɔ la bɔn wagati la o tun bɛ to ka ni mɔgɔ min ye baara kɛ ko hakili tɛ sɔn min kuma ma i nana ɲininkali dɔ kɛ i n'a fɔ an yɛrɛ bɛ to ka tɛrɛmu fɔ o tuma e ye burusi kɔnɔ mɔgɔ de ye walima e ye nin ye o n'a ɲɔgɔnnaw bɔn ni mɔgɔ min fana ye nin ɲɔgɔnna kɛ an b'o ɲininka k'a fɔ ko yala e ye haruriya de ye wa o kɔrɔ ye mun ye e bɔra iraki nin dugu de la o tuma an kɔni bɛ min fɔ mɔgɔ ye dɔrɔn k'a fɔ ko ni muso tilara hayida la n'a tilara a ka hayida la muso tɛ seli juru sara mɛ n'a tilara haida la a bɛ sun juru sara seli kɔni tɛ sara mɛ sun bɛ sara o kɛra alahu taala yɛrɛ ka hinɛ ye k'a lase an balakaw ma bɔn k'a fɔ ko karamɔgɔ dɔ kɔni b'a lase mɔgɔw ma ko seli bɛ juru sara sun bɛ juru sara bɔn an t'a dɔn ale y'a fɔ ni hakilina min ye komi an bɛɛ karamɔgɔ n'o ye kira ye sallallahu alayhi wa sallam kira y'a fɔ ka dan yɔrɔ min an bɛɛ ka dan yen an bɛɛ lajɛlen ka hɛrɛ b'o de la ɔ kira ko k'a kana kɛ e ko k'a ka kɛ an bɛɛ fana ka dalu yɔrɔ ɲini dɛ yɔrɔ ni wahayu wɛrɛ kɔni tɛ jigin e kan ka ban an kan k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la e kan ka to ala ka ciden kɔ de sallallahu alayhi sallam o tuma an bɛ min fɔ an balakaw ye i bɛ waati min kɛ hayida la a kɛra tile naani tile duuru tile wolonfila tile seegin a mana kɛ nin fɛn o fɛn ye seli waati fɛn o fɛn bɛ tɛmɛ a si juru tɛ sara seli waati min juru bɛ sara ka sɔrɔ muso ɲɛ bɛ jeli la o de ye damul istihada ye o kɔrɔ ye muso ka hayida n'a yɛlɛmara ka kɛ bana jeli ye bɔn muso man kan tɛ k'i ban seli ma o la dɛ i n'a fɔ an balaka minnu bɛ pilaniki kɛ wala i bɛ pilaniki kɛ e ka hayida tile kun ye tile naani ye mɛ kabini e ye pilaniki daminɛ sisan e ta bɛ taa fo tile tan duuru fo tile mugan na o si la e tɛ ka seli i jo t'o la dɛ o ye farati belebele ye i ka tile naani n'o dafara ka ban don tɔ ninnu i b'o bɛɛ seli parce que olu tɛ hayida ye tuguni o ye o ye jeli de ye o ye bana jeli de ye kuwa o tɛ jate hayida ye tuguni o de kama n ko planification nin kɔlɔlɔ b'a la kɔlɔlɔ dɔ de ye nin ye kuwa an ka hakili to olu yɔrɔ ninnu na mɛ n'o kɔni tɛ n'i ka hayida bɛ nɔrɔmali kɔni na ko problɛmu si t'i ka hayida la ɔ hayida o waati kɔni kɔnɔ seli fɛn fɛn bɛ na o si tɛ juru sara wala o si juru tɛ sara o waati kɔni kɔnɔ i bɛ yɔrɔ majanya ka bɔ kuranɛ na o waati kɔnɔna la i kana i sigi misiri kɔnɔ fo n'i donna ka fɛn dɔ ɲɛnabɔ ka bɔ o waati kɔnɔna na i kana fɔ k'i bɛ alikaba munumunu alikaba munumunu fana tɛ bɛn o waati kɔnɔ o waati kɔnɔ gwatigikɛ fana tɛ se ka bisimila wala i ka jatigikɛ wala ale tɛ bisimila olu bɛɛ lajɛlen de bɛ bali ka bɔ e ma k'i to hayida la ɔ n'i sanuyara sa olu fɛn fɛn kun balila olu bɛɛ lajɛlen bɛ tila ka ɲini i bɛ se k'olu bɛɛ lajɛlen kɛ tuguni baasi t'a la o tuma na ɲininkali bɛ mun nɔfɛ muso n'a sanuyara seli waati minnu tɛmɛna olu tɛ juru sara mɛ sun minnu tɛmɛna wala sunkalo don minnu tɛmɛna muso b'olu juru sara o ye sariya yɛrɛ ka ɲinini ye an b'a ɲini masaba ala fɛ ala ka faamuya d'an ma ka hakiliw sigi ka barika don an na